igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ụlọ ọrụ na-asụ igbo tv si obodo pope maọbụ obodo siza nke a kpọrọ italy na-ewetara ụnụ ka ọnọdụ siri dịrị dịka agabigachara ọnọdụ ọjọọ covid-19 nke anyị kpọrọ ọrịa zere ụwa ma ọ bụ zere nwanne gị dịka anyị siri mata itali obodo pope so n'otu n'ime obodo covid-19 tiri alekapụ nke bụ eziokwu bụ a bịa n'obodo europe itali nụrụ ụda ya ma nụsie ya ike n'ihi na e nwere ụbọchị o ruru ihe karịrị mmadụ narị itoolu nwụrụ ofu ụbọchị 900 people nwụrụ ofu ụbọchị gafee ma ka ọ dị ugbu a ndụ a na-alọghachitago n'obodo itali dịka ha nọchara ọnwa abụọ ọnwa atọ n'ime ụlọ apụghị ezi ihe onye ọbụla na-ajụ kedu ka anyị ga-esi pụ kedu ka m ga-esi pụọ ha ga nyara anwụ karịcha ugbu a nọ n'oge sọma ugbu a nọ n'oge anwụ ebe m nọ ugbu a bụ paakị nnukwu paakị dị n'obodo a na-akpọ Bergamo Bergamo so n'otu n'ime obodo n'Itali ebe COVID-19 tiri mkpeke Bergamo so n'otu obodo n'ime Italy ebe a na-anwụ ka ọkụkọ Bergamo so n'otu n'obodo Italy ebe a nwụgidere ụjọ abaa ma ndị ọchịchị ma ndị a na-achị ahụ mana ugbu a ndụ abịaghachiwego obere ọ bụrụ na i lee anya na paakị ugbu a ị ga-ahụ na ndụ abịaghachiwego ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa onye nne onye nna onye ọbụla pụta ka ezi ka ọ bịa nara ikuku ka ọ bịa hụ nwanne ya ka ọ bịa gbara egwu awantịrọ ngwa ka anyị leruo anya ka o si dịrị ugbu a n'obodo Bergamo nke dị n'ala Itali nke a bụ pak nke dị n'obodo Bergamo dị n'ala Itali ị ga-ahụ ndị mmadụ ebe ha pụtara ịnyara anwụ obiọma ji onye ọbụla n'ihi na kemgbe ọnwa atọ ka a nọ n'ime ụlọ onye ọbụla na-enwe aṅụrị na-amachagharị n'ihi na a sịgo onye ọbụla pụta ezi nke a bụ ụmụaka na-egwuri egwu na pak nke a bụ ndị na-agba igwe alịkịrịja ị ga-ahụ ebe a na-ere mkpụrụ osisi ndị mmadụ apụtago obiọma ji onye ọbụla ugbu a ụgbọ mmiri agbawago ndị mmadụ apụtago ịhụgo ndị na-akụ aka ihe a na-akụrụ aka bụ ụgbọ oloko a bu ndị mmadụ were rute n'ihi na o teego ụgbọ oloko kwụsịrị ibu igwe mmadụ nke a bụ di na nwunye na-enwere onwe ha obiọma o teela ha pụtara na paakị bịa mee ụdịrị ihe a ndụ alaghachitago n'ala itali anyị ahụgo ka o si gaa n'obodo Bergamo n'Itali ugbu a anyị ga-ahapụ Itali gaa obodo Azia Azia bụ otu n'ime obodo dị n'okpuru ọchịchị Anambra steeti Anambra bụ otu n'ime steeti dị n'ala Naịjirịa ka anyị gaa hụ ụmụ ọrụ na-asụ Igbo TV n'obodo Azia ka anyị gaa mara ihe ndị Azia nwere ikwu banyere mfanye ụkwụ n'ime ụlọ a banyere lakpụ n'ime ụlọ a e mere ka anyị gaa hụ ihe ndị Azia nwere ikwu banyere ọrịa COVID-19 ka ha si nụ ụda ya na nke ikpeazụ a ka anyị gaa n'obodo Azia
ihe mgbu o wetara na ezinụlọ gị yana na ndị gbara gị okirikiri ihe mgbu o wetara na ezinụlọ m na onye ọbụla a na-apụziri and ụkọ ihe adị ohi adịkwuola e jela shọpụ m kpaka ya bukọrọ ihe m na-ere ere so mụnwa alaike ya o wetara nnukwu nsogbu ọ bụrụ na a ja-emeghe ụzọ si meghee onye ọrịa tụrụ o gbuo ya e lie ya ọya a na-ekwu maka n'uche gị i kwetere na ọya a dị ka ọ na i kweteghị
ekwetakwa m ọ bụ la ọ dị n'obodo ha ka ọ dị maka na o nwe ihe gbasara anyị gbasa ọrịa ahụ bụ ndị Igbo ọ ndị nwere ego ndị na-agba obodo oyibo ndị ahụ n'ebe a ndị isi ahụ ha ka ọrịa a tụrụ ha ka ọ na-egbu na sọsọ ọrịa ị kpọgodoro afa first ọ mapụgodoro m ume the ọrịa o meka ife o, o chenjiri onye ọbụla agụụ ihe isi ike everywhere eh, like mụ nwa ọ pịaka m even though otu m si ekwu okwu a na-eji emu ahụ m niile ekwu ọ have strength so the ọrịa pịa m gwogwo eh, so anyị ala-ayọzi ni Chukwu ni ah, ka marakwa ka e si eme the ọrịa kedu ka i si were eme ihe gọọmenti kwuru ma izerita onwe ma ihe ndị ọzọ mụnwa la-emekwa ya mụnwa la-eze gwogwo maka la ọrịa a jiri bịa bidogodi na kọntrị e ji wee bido n'ụwa ebe ọ na-egbusi ndị ma ihe a na-eme onye bụzikwanị mụnwa ndị mba ezere m gwogwo ezeka m mba even though otu m si ekwu okwu ama m ọdịla ihe ya m ji ekwu okwu a so ezere m ofuma ofuma ezeka m i kwenyere na ya bụ ọrịa nje dị
ekwetaranị m wait o wait o ihe kwụsịrị many many things ma bọọlụ ma egwu ma lockdown ke ndị China US everybody sikwa ma ọ dị ọ dị why ọ dị real ọ dị na ọ dị nnọọ ọ dị na Naịjirịa ọfụma maka ị bịa la obodo ndị Kano na ọ la-ejezukwa Hausa side so the ọrịa dị na naija kedu ihe mgbu ọrịa kpatara n'ezinụlọ ee eh, abịa n'ọrịa nje a kpọrọ nke a na-ekwu n'ụwa niile ha nwa mgbe ha ha na-akpa anyị ọ dịrọ n'obodo anyị o nwe ka o si dị n'obodo anyị a enesịana m ya niile wee fụ na ọ bụ ọrịa anyị na-arịabụ arịabụ a sị anyị na ọ bụ onye na-akwa ụkwara onye na onye azụzụ ji onye oyi ji ihe niile ka anyị ji mara onye ndị ịrịba na-arịa mana kịtazi a sị anyị na ọ bụ mm, onye ọ na-arịa zi sị sọba ya aka oyi sị ejekwana e, e ebe ọ nọ sị emekwana nke a sị emekwana ibie ma ekene dịrị chineke anyị na-eme ihe a sị a sị ha anyị mee n'ihube isi a sị anyị na-ekpuchi ọnụ anyị na-ekpuchi ya ekpuchitekwa imi ọfụma a sị anyị um, na-anọ eh, maka ihe a kpọrọ ya anyị na-enyere onwe anyị na-enyere onwe anyị ohere anyị na-eme nke a na-eme nke ọzọ anyị na-eme ya eh, ka ọ bụrụkwa na um, ihe e kwuru ka a na-eme so eh, anyị na-eme ya na-ezere ihe niile ma ekene dịrị Chineke na anyị niile dị ndụ n'ụbọchị nke taata amakwa m na a sịrị ọ la-ebidogodi la um, n'ụkwara ahụ ọkụ a sị otu m si nụ la ntị mana m afụbeghị m onye ọya uche m uche m ana m asị ihe m ji sị la ọ ihe e ji asa anyị isi bụ ihe e ji ekechi ọnụ e jiri ya akpa ego nke a bụgodi nke m ji bido so ana m afụ la e ji asa anyị isi wee na-erizi ego ndị na-eri ego na-eri ndị na-ata afụfụ a la-ata afụfụ otu m si ghọta ya ọ ka na mma onye e kechiri ime ụlọ pụta madịrị chọrọ nri rie chọrọgodi nke bụ nri rie hmm. n'uche m hmm. so chukwu na ọ gaghị aka njọ covid-19 dị bụ eziokwu mana nnakpu a sị anyị nakpuo n'ime bụ ihe nke na-enye anyị nsogbu maka mmadụ ayaha anọ na-asọ ọya agụụ bụ ya kacha na njọ ni kama agụụ ya-egbu gị ọ kakwa mma na ọya mana chineke aya ekwe ka ọya gbuo anyị sọ na anyị na-ayọ na federal gọọmenti ọ bụrụ na ha ya-ekwenụ ka ha mara ka ha esi wee menụ nnakpu a sị anyị nakpuo n'ime ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụsị n'agụụ nne m ana m mgbe ndị anaka ndị na before na-abịa n'esha maka ya nwanne m nwoke sị na o nwekwa ka esi ịma ndị anọ ya ahụ adịghị ya m na-afụ ka esi ji ụlọ ọgwụ ebe ya nọ na Jos so ka ụnụkwa ndị federal gọọmenti ka ha nyerenụ anyị aka anyị kwenyere na ọ dị mana ọ bụ ka anyị na-emezi ihe gọọmenti sị anyị na-eme anyị kwe anyị kwenyere na ọ dị sitere etu ha si wee gwa anyị sị na ọ dị ma mụnwa ejibeghị anya m fụ onye a sị na o bu ya and ihe ọzọ na-adịkwa surprise bụ a sị na enwebeghị dọkịta enwebeghị ọgwụ ya mana anụkatazi a sị na agwọọna 100 people agwọọ 200 keduzi ebe ha si wee nweta ọgwụ ha ji agwọ ya gọọmenti dị ka ha na-ejikwanụ anyị were emere eyeye anyị abụghịkwanụ illiterate otu a ha gụ- anyị gụrụ akwụkwọ ka ha si gụọ akwụkwọ maka na just chukwu bunara ha enu ihe gọọmenti kwuru ọ dị mma ma ha si wee kọwara anyị wee sị anyị anyị na-akwọ aka anyị akwọ and anyị na-eme gịnị na-enwe a little distance anyị na-echikebe ebe mmadụ ibe anyị nọ anyị na-ekwu okwu ọ ga-enye aka because a kọwara anyị na ihe aha na onye ọbụla bu ya na o zee uzere ọ kwaa ụkwara ọ mesa gị aka na ọ ga-eme gị na ọ ga-efekwazi gị nwa n'onwe gị kwọ aka gị akwọ every two minutes or three minutes ị kwọọ aka gị ọ ga-enyere anyị aka anyị eme gịnị anyị agbalarị ọrịa and mgbe a sị anyị anyị na-eme gịnị anyị na-anọkebe ebe mmadụ ibe anyị nọ ọ ga-enyere anyị aka na ihe dị ka ndị ji amabe ihe ahụ a na-ekwu maka ọrịa ahụ ọ dịkwazi mma anyị wee kọwara ha sị ya mama la papa lee ihe anụ wee na-ekwu bụ eziokwu so ihe mụnwa na-ekwu bụ coronavirus ezie m ụlọ ya mee ka ego rada o nwere some people o mere ihe m na-agwa gị ha afụrọ nri ọnụ ka ha ga-esi je eri because o nwere some people ụmụ nwaanyị na-abụ ha jee goro ihe n'ahịa ha jee la be ha buta ihe o weta ihe na farm ha ha ejee ree la ahịa so ma ahịa na-azụzi because ihe a sị gị ngị na-eme gịnị ngị na-eshift eshift ngị anọkebala ibe gị nso so ihe mụnwa na-achọ ikwu bụ gịnị coronavirus bụ ọ dị real ị kwenyere na ya bụ ọrịa covid-19 a na-ekwu maka ya na ọ dị n'obodo anyị bụ naịjirịa ekwetakwa m maka ọ bụ la ọ dị ọ bụ la ọ dị a ya-egosi anyị ya afụ ya anya ma nke a bụ la agosi anyị egosi sị anyị la ọrịa dị ọrịa kwuru anyị lakpube n'ime ụlọ mezie anyị o nwere onye fụrụ ihe ọ la-eri kịta agụụ la-egbuzi mmadụ mmadụ anyị nụrụ n'oge gara aga a sị onye ọbụla nakpuo n'ime ụlọ onye apụtakwa n'iro anyị na-ajụ gị nwakwanụ dịka agadi nwaanyị ị bụ kedu ka gị na nya bụ ije si wee jee oge ahụ anyị lakpuru m na ya na agụụ eje igbufu anyị anyị na-ayọ chukwu na ha meghere anyị ka anyị pụta n'aghara ya nweta ihe anyị ji eri Ee, ng- chineke bụsokara anyị ihe ọkpụrụ ya ya bụsokara anyị nsogbu ahụ anyị na-aṅụ mmanya ma gozie ụwa o kere eke ka ọ dị sam ka ụmụ ya na-akpagharị ọ ya anyị na-ayọ chukwu ekenelụ gị hinne. ee mana ndị oyibo sị anyị kechibe ọnụ anyị na-akwọ aka na-ete nke mm, otite Ee, kee ihe ị nwere ikwu maka nke ahụ na na-akwọkwanụ ma nke ọzọ bụ onye ọbụla na-ezere nwanne ya onye ejene nwanne ya nso o nwe ihe ị nwere ikwu maka ndị nke a
anyị na-eme bụ anyị laruo anyị adọba mmiri na mbara ezi kwọchasịa aka chichasịa ahụ ma aka anyị goro ihe kechisi ọnụ ihe anyị ka na-eme ihe anyị ka na-eme anyị kelere mma anyị adịrị gị mma anyị mana chineke anyị ekwe ka ifere eme anyị anyị sị gị jisie ike o ka anyị jekwa ka anyị zie ha na-asị sị tọghapụ mmadụ ka onye ọbụla kpara ihe ọ ya eri ee o de emeghị nne
chineke chineke chineke ebuka anwụ ụwa ya kere ụwa niile ọ gaghị ekwetara ka ajọ mmụọ na ajọ mmadụ mebie ụwa o kere chukwu amaka onye ọbụla tiri uche na-akpọku Chukwu na Chukwu ahụ dị ike ọ dị ebube nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo anyị ofu sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ ihe anyị na-ekwu bụ ka ị sonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala asụsụ Igbo gaa na YouTube mhm. ị chọọ na-asụ Igbo TV mhm. na-asụ gịnị na-asụ Igbo TV na-asụ Igbo TV ebe ihe niile na-eme ka ị mhm. wee nweta